ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu

afa m bụ Emeka Eze onye ugbo n'ala abụ m onye isi na-achịkọta injinia niile na Naịjirịa niile gburugburu ka m chịrị mesịa bụrụkwa onye ndụmọdụ prezidenti mmadụ anọ nke taa bụrụ nke ise etu esi eme ka ndị mmadụ ghara ịdị na-ewere ego gọọmenti a ya-eji were rụọ ọrụ obodo tii n'akpa Hmm? Eh, rụchasịa ya jee ezumike mana n'oteghị anya n'ọnwa afọ ka ọ dị ọnwa 11 onye bụ onye isi na-achịkwa obodo nke bụ Naịjirịa bụ Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wee kpọkwa m sị m ka m bịa rụọrọ ya ọrụ

ekenekwa m gị kene ihe na-emere gị ife biko anyị sị ka ị zaa anyị ajụjụ ndị a dịka nna m nwere mgbe ọ na-asị m nwa bịa nụrụ anyị ka ntụgharị asụsụ na-ejere m olu ije n'olu jee igbo tụọ anyị azụ ihe gbasara ịgba odibo ndị mmadụ na-agbazi acha- ndị Igbo na-agbazi achara acha ndị nnukwu ụnọ akwụkwọ mahadum bụ ah, Harvard na-asị na ọ magburu onwe na ọ dị mma ka a- amalite a ga-esikwa Igbo n'aka ọma ka ha nye ndị ndị ụwa ụwa nwee ike ilite elele na ya gwagodu anyị ihe i chere maka ya biko nwanne m dalụ um, onye jụrụ m ajụjụ ịgba bọị bụ etu ndị Igbo si azụ ụmụaka mgbe ụtụtụ ama m ife na-afụ na ndị mmadụ matịrịta na-eje ịgba bọị ije ịgba bọị dị ka mmadụ ije trenin na mmadụ ije ọzụzụ olu na ka nwaanyị nwaanyị pụtara ka ọ ya-eje ije di a sị ka a kpọje ya ọzụzụ ebe ọ eje mụọ etu nwaanyị mụ ebi be di ebi a kpọje ya obere ebe afụ ka o wee mụta ka esi esi ma nni ka esi edozi ụlọ ka esi edozi akwa kerịta ebe ebe o jee ọzụzụ ọzụzụ afọ and ị bịa kpọta ya n'asụsụ oyibo ị fụ na ịgba bọyị bụ mmadụ ije ije ụlọ akwụkwọ apprenticeship Hmm, ife oyibo pụtazi ya bụrụzia mmadụ ije skuul ife a na-akpọ ụlọ akwụkwọ ka ije gba bọyị ije gba bọyị bụ ije then ị gụsịa akwụkwọ i bido ọrụ ị ya-ebido ịgbagodu bọyị n'ime ọrụ bido from lower ndị bụ ndị isi a na-enye gị na-akụziri gị na-agbakwara gị na-apịa gị ịtalị na-enye gị ma query n'ụlọ ọrụ oyibo mana nke ịgba bọyị eh, nke a bụ na your master bụ teaching you how to do it practically na-agwa gị etu esi ebute afịa ịgba bọyị bụ mmadụ ije ọzụzụ and ije ọzụzụ ahụ bụ ijeli nọlụ na- n'aka onye bụ ọga ọ bụrụ onye na-azụ afịa akwa maọbụ onye na-azụ ihe ọbụla onye ọ na-azụ ị na-eso ya n'usoro na-amata ka o si azụ ma ka o si eji egote ma ka o si ele makwa na em, ma asị ntụ na aghụghọ dị na ya Mm? o nwee mgbe ọ bịa egwugwere gị anya etu a ị mara ihe ọ gwara gị mara ka esi eme customer satisfaction onye bata ọ sị ya ngwa nọrọ ala ka o jee gotele ya Coke ọ nalụ wezi ekere ihe i nwere which is ife a na-akụzi na na university na mahadum ha na-akpọ marketing Eh? ị ya-ama ka ị ya-esi wee jee zụta which is purchasing mara ka ị ga-eji were bute ya n'ụlọ transportation mara ka ị ga-esi were mara uru ị ya-etinye na ya wee mara ka ị ya-esi wee mee ka ndị bụ na-egoro gị afịa dị happy ọ ya-abụ echi ha abịakwa mgbe i mechara etu a more importantly ọ bụrụ na a kụziri gị etu ị ya-esi wee nwee discipline mgbe discipline bụ ịmara na ego ị na-eri ego ịmara na ị ghara iri ma uru ma isi ego ịmata ka ha si eme ya na ọ bụrọ mgbe ọbụla ịpụ anyị jele na ṅụrụ nkwụ ee bụkọzi ị- na nwata na-ata akara ị na-ata ma isi ego ya so ị ya-eji nwayọ so by the time e mesịrị free ya ngị nwa ị bụrụ ọga i nwego ị matago ka esi eme ya ife etu esi eme well how to save money so that mgbe emetela nke gị bidoro ya afịa before you know it you become successful etu a ka life dị ife niile a dị contained eh, na ife niile a na-agụ na university theory practical and anything Yes. including marketing customer satisfaction and everything Yes. Eh?
so that is contained in the ịgba ịgba bọyị but ka etu ife si kwụlụ kịta bụzi na ụmụazị bịaziri kịta ha enwezi ndidi ha bịaziala ị ma na ihe a bido mgbe ụfọdụ jebere jebe obodo oyibo nwụ- butabe ego mbuta ma ndị na-ebute n'ọgwụ ee so ụmụazị pụtazie asị eyi na na-eje wasting his time ka e ka esigwe na 4 years mana ihe a na 4 years wee jee secondary school Hmm? ị fụ na onye gbara bọyị 4 years na onye jele yunivesiti 4 years onye gbara 4 years ya-aka ama ife hmm? ị fụ ndị jiza 4 years yunivesiti pụta na ife ọ ma bụ just eh, onyecha okpukpudu pie na anị ewele hmm. eh, eh, fonu mana i were onye 1 million nye onye gbara bọyị nye 1 million onye oga yunivesiti after 1 year onye yunivesiti ya na-ayọ ego mana onye gbara bọyị ya-eji 1 million n'afọ nweta 10 million that is the how beautiful that ịgba boy bụ so mana etu ife si kwụzi kịta oyibo bịazara ụmụazị ha enwezi ndidi because ị fụ onye gbara bọyị ị fụ na onye tara afụfụ so ọ na-eri ego na-eji nwayọọ hmm? mana onye ataghị afụfụ were ego gbom ụmụazị ndị ọzọ na-agbazi odibo pụta fụ onye na ya na onye onye ya na ya toro ka ọ nọkatara si adị anyị ọ pụtazie na-eme ife ego ebe a ka ebe a ka ife a na-ebido mebibe mgbe ụmụaka bịa tibe aka n'ife achọzọ ka etu na a na-eme na a na-agwọ ọgwụ a na-azụ ọgwụ nwatakịrị pụta ọ pụwa ego ọgụ ya ṅụọ for 20 years nye nwapụta one day ọ na-eme ya ụmụazị ndị obere ndị ọzọ na-asịzi ọ gịnịzi ọ gịnị ka onye a mere onye onye ọsọ ka dunye ụzọ dunye ụzọ o nwere ike nke a pụọ ọ succeed ya two or three people before you know it o nwezi onye na-enwe ndidi ka e were nwayọọ si na step na-alị ịkpata ego bụ isi na step a na-esi na step alị one by one ọ dị n'elu na-arị na-alị mana ụmụazị kịta na-achọzi ka ha jọmpa hmm? ebe a ka ka nsogbu dị mana o nwe ihe dị ka ịgbaba mbọ ya ịgbaba mbọ ya na-enye mmadụ ego n'elu obi n'elu ana eh?
karịsị nne amadike onye a na-achụ ehi na-akpọ o ji ọgwụ eri ma na ma ihe a na-agwa ehi ehi akwụ ihe ọzọ m na-ajụ gị bụ ụmụazị anyị ha asụzi oyibo generation anyị pụọ unesco kwuru na 50 years to come na e nwere ike a na-achọzi onye nwere ike ịsụ igbo achọ dịka o si wee gbata kwụrụ kịta kedu ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị igbo maka ya well ma a sịgodu na na ihe a bụ ife ndị unesco kwuru abụghị eziokwu nwa mbọ ya ememe ruo na jụọ na na ngwuru niile a n'obodo anyị kịta ọ sọ Igbo ka ha na-asụ ma n'ụlọ ụka ma agadi nwaanyị ma akwụkwọ ụmụazị mgbe anyị ejikwa ụzọ ọbụla ma ọ bụrụ na na mmadụ anọghị n'ala igbo na na- na villages ha ọ bụ akwa ya nwere pọsị mana o nwe mgbe onye ọbụla ya nọ Lagos ma Abuja ma London mmadụ ole nọ na Lagos mmadụ ole nọ na Abuja were ya wee manye ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ ga na-asụ Igbo kama na ihe mere bụ na ndị Igbo ji aha asụ Igbo bụ part of the colonial mentality ihe niile na-apụtara n'agha na ụka mmapụta igosi anyị na omenala bụ ajọ ihe so ọ bụrụ complex anyị nwere especially ndị otu anyị ezekwu mmenya mistake ee eh? ị pụta ị fụ na mmadụ ịsụ Igbo dịka a sị ị fụ na onye ọ mere alụ and due to na ọgụ anyị nụrụ anyị nụchara ọgụ ụfọdụ na-azọzi asị bụ onye igbo ụfọdụ chenjikwuzie ma afa ha na-azakwuzi john martins eh? john martins eh? so na ọ bụghị um, i'm sure a time will come o nwere ndị a mụgoro n'obodo oyibo

mana ndị ndị ọ bụ anyị na fa ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ na-afụ na ndị Igbo ndụka onwe ha na ha na-eme mm, tribalism too much hmm? so otu a ka ọ dịkwu o nweghị ebe ọ dịghọ anyị fụrụ onwe anyị n'anya etu anyị si etifụ mana anyị makwara ndị Igbo sị na iro ka n'ụlọ hmm? and mana ndị Igbo na na-aka enete ndị ọbịa karịa ndị Igbo eh? mana ndị outside na-afụta anyị na anyị fụrụ onwe anyị n'anya nnukwu which is part of ịgba bọị Eh? ebe onye ebe onye nwe- nwe ụzọ ga-akpọrọ nwanne ya na anyị afụ na biznes ọbụla a na-eme ma na Ladipo Lagos o ma na um, Dei-Dei Abuja o ma na Sabon Gari o ma na Maiduguri ebe ọbụla ndị onye Igbo gbakọsịrị ndị Igbo eju ebe ahụ so keke ndị a si wee sị na anyị fụrụ onwe anyị n'anya

bidoro na-ewu ewu na-ahụ ọnụ mana taata nwa ọ bụzi nke nọ nke mbụ onye onye chọpụtara ya na njem jebe kedu eh, ihe ị che- ị na-eche kpatara ya ma ihe a ga-eme ka ya bụ ihe ghara ịbụzi ihe a ga na-afụ n'etiti anyị ọ bụghị ọ bụghị nke a bụ sọ n'Igbo ka ọ dị ọ dị ọ dị ụwa niile ebe ọ bụla family business and ife dị ka ụnyaahụ o nwe ndị m na-akpa ụdị nkata ọ bụ sị kee maka Odutola tires kee maka concord so ka a ghara ịsị na ọ sọ n'Igbo ọ zuru mba ọnụ ebe ọ ya bụ imeta business due to the fact na ụmụ gị mgbe ha na-eto eto na ha ejeha gba odibo ha amaha afụ onye bidoro business tala ewe ha gbata n'elu tawa n'ego afụ ego anaghị awara n'elu na ịwara n'elu onye bụ mmemme nrizi mana ọ bụrụ na ụmụ ndị afụ je taa afụfụ je gbara onye ọzọ bọyị hmm? mgbe ha bịazi ịmanage business na ba ya ama ife afụ a talụ wee kpata nya ego eh? o dute na aha agbazi bọyị na ndị ụmụaka agbahọ bọyị kpata na ha aha manage good business well hmm. nke ọzọ bụ akụ ruo ụnọ a sị na akụ ruo ụnọ adịziha n'Igbo na Abuja ma Lagos obodo dị iche iche na-emepesi ebe ahụ ụfọdụ sị na ọ maka inu Igbo na-atụ na ebe onye bi ka ọ na-awachi ndị Igbo na-akarị na-amakarị ịwachi ebe ha bi karịa ụlọ ha a na-asịkwa na a na-esite n'ụlọ dịrị mma mmadụ onye kwuru nke a bụ eziokwu ndị Igbo na-awachi ma na be ha ma n'ụlọ o nwe n'obodo ndị ọzọ ma na ndị ugwu ị jee be anyị kịta ụfọdụ ihe n'ala Igbo na village anyị na-eme ọfụma ka a gharazi ịsị na anyị emeha ọfụma anyị na-eme ọfụma na obodo ndị ofe mmanụ ndị ya bịa besị ala pụta ebe a sị anyị kedu ka anyị were ego na-atụfusi n'obodo ma n'ụzọ ma n'ụlọ anyị na-awachi be anyị aha m asupport ndị sị na anyị amaha akụ ruo ụlọ mana ịpụtakwala ọ bụ na some Government of our state na-eme things adị difficult for people. Yes, like eh? uh-huh.
like ụmụaka ịchọ ịlụ something a bịa na-harass gị bụ ka ndị bara na-atọ ọnụzi ọgbọ niile o nwee onye chọọ igwu foundation pam eburu charges ya left and right ma the cost of land ana agala aka n'ala Igbo dute na anyị enweha ana

onwere ndụmọdụ ọzọ ị nwere ịdụ Igbo generally onwere ife ọzọ abụrụ ka anyị jiri akọ na uche wee na-eso ihe gbasara Nigeria anyị na-eme mkpọtụ nnukwu ndị be anyị sị na mmadụ na-ezokwa n'ezi elie ihe o nwere anyị abịapụta na anyị nọ na be mmadụ obodo ndị mmadụ anyị kpatasie ego anyị abịapụta na main road na-eti mkpọtụ na anyị kpatara ego hmm? na-enwe ha n'aka na ha amaghị ihe ọ bụha ka esi eme onye bata be mmadụ ọ nabata gị isi ego were nwayọọ nọrọ nwayọọ na-eme ife na-eme ka ọ ghara maka na akụ bụ ilo afa mmadụ bụ Akụbụilo o nwere ka esi nwezi ego na-egosi mmadụ na-enwe ego ndị nke ọzọ nọ n'akụkụ na-enwe agba ukpo ọsọ nyanwade ọsọ nyanwade onye chọọ ka esi enwe alo m na-atụ ọdụmọdụ m na-enye ndị be anyị bụ onye ruo ya were nwayọọ hmm? ya were nwayọọ obodo ọbụla ị nọ nalụta gị ahụ dịghị m ịlụ ụlọ were nwayọọ ejena zọba ndị nwe obodo ka gị na ha zọba ana omume aka ndị utu na ndị be anyị na anyị makwụ ha anyị sikwara ike anyị sikwara ike ee eh? ibu ụlọ be anyị wee mara wee mara si na-eme n'obodo m ee eh? ụfọdụ ya anọkọta maa iwu sị na mmadụ onye abụ onye ụmụnna ya egona ana na ụmụnna mana ha na-eje n'obodo ndị ọzọ goo hmm. ọ dị mma a gwara ha na ọ dịrọ mma n'ihe timudeme na amaghị gịle nke mana ị ye je na mgbọ jee na Nnobi jee na Ọnịcha goo ana kan golu hmm. ị bata n'obodo onye onye onye chọrọ ije na-ewe ụgbọ obi sị na ọ ye le na ọ ye lesi ụmụnna ọnụ ọ bụrụ na ndị ofe ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ si etu eme ihe ị ye gota ana ebe afụ ọ bụrụ na a chọọ ka anyị mepee obodo anyị adị open nabata ndị mmadụ Eh? onye ya ego nye alụbakọta onye bụ a na-ebu eh? mgbe ọ bụla ọ kacha aka ọ na unu adịkwa onye ka ndị ajụ aka ya mara ife a na-emechara na-enye ya na anyị na-alụ mgbe oge were ọsọsọ unu na-ahapụrụ ha ụnọ the same thing o nwe ndị na-abịataba ya na ha chọrọ inye e, e, ịlụ anything anyị anaghị akwụnye ha alụwa na o nwe mgbe anyị ebu mma na wee gbuwe na onye bụ ọdụmọdụ na-enye ndị be ndị nọ n'ọchịchị ka ha mee ifekọ n'izi ka ha hapụ ndị a na-anya na ha na-alụ ndị na-alụ ha agent onye kụọ na pọm ka ha eme something eburu ha nju na aja jee chụbụ ya ka ama na ya kụtu ya ee daalụ

ihe ị bụ na onye ị bụ okay kọwala anyị na ọha abụ onye nọrọ asị nọọsụ afa m bụ His Royal Majesty Igwe Mac Anthony Chinedu Elibe Okonkwo eze dị ọra mma nke ịtọ na anị Alọ Alọ zurukwe Alọ zurukwelu na Alọ Ancient Kingdom ọ mụnwa eze dị ọha mma odogwu Alọ ji dị ebube anyị nọ na nke gị ka ị kọwaala anyị ụmụ ife dị iche iche anyị kwesịrị ịghọta dịka eze obodo gbasalụ ihe ndị a na-ekwu nke izi bụ ihe gbasara ịgba bọị ịgba odibo ndị oyibo kpọrọ ya igbo apprenticeship system and eh, ndị Harvard mechara nchọpụta sị na ya bụ kpọkọpị na ya bụ highest ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike nwee ihe akụakụ na ihe enwenwe mana ndị Igbo aha akpọzi ya ihe kedu ihe i nwere ikwu maka ya kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị Igbo maka ya eh, ịgba bọị bụ ife igbo ji wee kwudo mụnwa na-akwadosi ịgba bọyị ike maka na mụnwa gbakwuru bọyị mara ife na-aza ịgba bọyị ịgba bọyị bụ ife ọga na-eje kpọta nwatakịrị n'ofu obodo ma ọkwa n'obodo ya ma ọ bụ ebe ọbụla ọ kpọrọ nwa ahụ bata ya bụ nwa abụrụ odibo ya na-aserve ya na-erubere ya isi oge ụfọdụ a na-enwe ike nwee arọ nwatakịrị ya-anọ nwatakịrị nwoke ya-anọ ya-aserve ọga ya e wee duo ya ife ndị oyibo na-akpọ settlement ụfọdụ na-enwe ife a na-akpọ agreement nwee ndị na-anọ arọ isii na bọyị nwee ndị na-anọ arọ ise nwee ndị na-anọ arọ ịnọ ọ gafee e wee due fa ife a na-akpọkwa ya bụ onye fee eze onye febe eze fecha eze eme gịnị eze elue ya igwe ịgba bọyị mara mma rinne ndị Igbo na-eji enyere onwe ha aka hmm. rinne a na-ejikwa ya abụ nnukwu mmadụ ife onye wetụrụ obi were gbaa bọyị ọfụma na-ezuru ọga ya ori na-ezuru ọga ya ori ọga ya settle ya ọ na-abụ nnukwu mmadụ maka na ọ ya-agba mbọ ọga ha na-agba mbọ ọ na-ekuziri ya etu o si eme ya bụ biznes ọ na-amụrụ ọ na-amụrụ na-amụrụ amụrụ nke a na-esighị ike aka a na-esighị ike ọ na-amụta site n'aka ọga ya eluzie oge fa kwuru maọbụ oge lue ọga ya edue ya ka ọ gbazuru ọ gbazue ọga ya edue ya edue ya ọ kwụrụ ọ kwụrụ kwudokwa ka ọga nwekwa ike jekwa kpọtakwa nwa odibo nke ya kwa nwa odibo ahụ agbabakwara ya bọyị akụ esi etu a na-aga ọ na-aga na-aga ma ị ga na-aga n'ihe dị iche iche o si n'aka fere aka si n'aka fere aka ọ nya ka igbo ji esi ike ịgba bọyị mara mma abịa abịa nka kwadoro ihe ma taa odogwu ka ị bụ dara ihe nna ịkpọrọ ife wuliri nke ọzọ na anyị na-ekwukwa okwu ya bụ na a sị na igbo afụghị onwe ha n'anya i kwere nke ahụ mụ nwa ekwere ya ncha ncha nwere ndị na-enyere mmadụ aka n'ụwa ka ndị igbo igbo bụ na ọdụ a na-ekwu giant of Africa ma ọ bụ giant of blacks na ana Igbo ka o si Igbo bụ ha ji ekọnọmi obodo a na-akpọ Naijiria ọ ndị Igbo na-enwe ike jee China bute ngwa ahịa lee ụba na-aba ọ ndị Igbo na-atụgharị ego i were ego nye Igbo tinye na ngwa ahịa ọ tụgharịa nya bụ ego o buo ibu dị dọbụl ego a na-ebu ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya nnukwu maka na ndị Igbo na-enyere onwe ha aka ọ kachakwa n'ihe ịgba bọị anụnwa onye kpọrọ nwatakịrị ọ servechaa ya o wee nye ya ego o wee jee zụwakwa ahịa nke e wee bụrụ mmadụ ọrụ enyemaka ọrụ incarnation o si ebe a na-agbalite na-adọbụl na-adọbụl na-abasa ọgaranya na-ezu na ezinụlọ dị iche iche so na ndị Igbo na-enyere onwe ha aka rinne Igbo fụrụ onwe ha n'anya a na-ekwukwa okwu akụ ruo ụlọ ị pụa na Abuja ị fụgasịa ihe ndị Igbo lụgasịrị ma na Lagos na obodo dị iche iche mana mgbe ụfọdụ ị bata na Igbo ọ dịka a sị na ihe ndị ahụ a na-ahụ na Abuja ma na Lagos na ọ dịchaghị etu ahụ na be anyị i kwetala na okwu a akụ ruo ụnọ amaka ife o ji maa mma bụ na onye rapụrụ ụnọ ya pụa apụa onye ga-anọziri ya n'ụlọ ị nọgodu Lagos adị m a- adị m akọjọ ndị na-edobe ive na Lagos ma ndị na-edobe ive na Abuja mba mana ị na-edobekwa ive gbakwa mbọ na-enwenata ọnwa ụlọ na-enwenata ụlọ maka na enwere ma ive echi ya-abụ and ọkwa nke ahụ lulu ụlọ bụ nke ndị Igbo fụrụ anya ọkwa ị ghọtara Ehe, maka nke nọ na mba o nwere onye be anyị ya na-agwa maka ya ka o kweta ma ka ọ mara mana nke ọ na-ewenatalụ n'ụlọ a o nyere anyị aka mekwa ka ekọnọmi a na-agbanite ụmụ anyị esikwa na ya na-enwe ọrụ ụmụ anyị esi na ya na-aba uru dị iche iche ghara ndị na-eje eme ife ọjọọ dịka ife dịka ife a na-ewuzi a sịrị yahoo a sị na o jere kidnapping a sị na o jere ụmụ ife niile ụfọdụ ụmụaka anụnwa tolitere kịta ụfọdụ ada afụ ya amara na ife ọjọọ ka ọ bụ until na ị gwa ha na ife ọjọọ ya na akụ ruo ụlọ o lue na ụmụnne gị so na m nwa kwetara na akụ nke lulu ụlọ akụ ruo ụlọ amaka onye na-echere ezi ya lotakwa ụlọ maka ụlọ ka mkpa daalụ hinne daalụ nwanne daalụ hinne o nwezie ndụmọdụ si gị n'obi pụta anyị ga-adụ ndị Igbo jeneral ndụmọdụ m nwere nụ ndụmọdụ m na-adụ agbụrụ ndị Igbo ka anyị fụgbu onwe anyị n'anya anyị fụburu onwe anyị n'anya mbụ ka anyị fụgbu onwe anyị n'anya ka ọ ga-abụ ife ọbụla anyị chọbara ka o luo anyị aka o nwekwanụ obodo dị ka igbo n'ụwa niile a maka na igbo nwere uche rinne igbo na-enyere onwe ha aka igbo na-akpata ego even without gọọmenti ndị igbo na-azụ ahịa na-akpata ego ọkwa ịghọtara Anyị ka anyị na-afụ onwe anyị n'anya o nwee onye ị fụrụ ị ka mma ị ka wee jide i nyere ya aka ọkwa ịghọtara then ya bata n'ezinụlọ gị na ụmụnne gị a na-adị mma aṅụrị e wee dị maka na a eri mmadụ eri Otu a. obere oge ka anyị nwere n'ụwa a, obere oge ka anyị eme gịnị ka anyị anabala onwe anyị maka na i nee anya n'abụ ọma ndị CMS a na m ekwu ya mgbe ọbụla ọ nwere abụ fa tọrọ ụtọ nnukwu ọ sị na ọ naanị ọnụ ọlụ ọma anyị ka a ga-eji wee wee cheta anyị so na mmadụ bụ ife nkịtị anyị nọcha n'ụwa nke anụ anyị na-eme anyị ekporukwa anyị ekpuri na ala nke anyị aga ụmụaka na-etonitekwa na mba a na-agbanite mana anyị nwere ezigbo ife malụ mma kwa ya amụta anyị n'aka
igwe

ọ bụ mụnwụ bụ Peter Damian Chukwunwike Nnanyerugo ichie atụ nke abụọ na alọ igbo bụ igbo mma mma nụ anyị sị na ife ọma dịkwanụ mma na igbo dịala anyị mma ife dị mma ka igbo na-achọ ọ bụrụ na abụghị igbo na ọ bụghị onyinye amara chukwu mere igbo afta ka a nụcha biafra war o nwe onye kweta na igbo ga-adị etu a ife niile ị na-afụ na under 40 years ka o mee with 20 pounds so a onyinye amara chukwu mere igbo ka o ji dị etu a mba niile ka na-achọ ịbịa n'obodo ịbịakwa n'ala igbo ka a mụrụ ife dị etu a ife mere igbo ji kwudo
ibe anyị ekene m unu ọ mụmụ bụ chukwudolue chief christopher chidolu igwe ego isi of isi eke ezi iyi na anị ala ichie huru the third irrevocable
nwa Chief Ifeanyịchukwu Ọnụnkwọ ichie agụ ala agụ dị ndụ o nwere ihe ọzọ a na-eme na anyị nwere onwe anyị bụ ndị nọwa mgbe gboo mgbe igwe ala bilitere izi anyị nwere ha n'ọgụ ụtụtụ ehihie anyasị nke ime ndeli anyị na-anụ ya so onwe n'ike na ala niile na ihe ọma ka anyị na-arịọ ka ọ bịaba ya ndị ọ bịago bili ebiri na be anyị anyị na-ekwu ka na nwa ya nọpụgara anyị ọ nọpụga ọ depụga ọfụ anyị na-agụ ọnụ ọpụga ọfụpụga ndụ mmiri ndụ azụ ndụ mmiri ndụ azụ